nwa ka ego nwa ka ego nwanne m nwa ka ego nwanne m nwa ka ego ego dịkwa mma my dear ego dịkwa mma my dear ọ mụrụ nwa nezie nwa anya nwa bụ ụwa ọma e onye mụrụ nwa nezie nwa anya nwa bụ ụwa na nwa karịrị ego igwe na nwa akarịla ego igwe nwanne ọ bụrụ na ị mụọ nwa na ị ma na ị ya-enezi anya atụkwana atụ amụkwana amụ ọ bụrụ na ị ma na ị tụọ ime mụọ nwa na ị ya-eneta ya anya na ị ya-azụ ya azụ ọ kakwa gị mma na nwa ahụ si na menses wee pụọ na o si na menstruation wee pụọ na o si na nsọ gị wee pụọ kedu ka nwaanyị ya-esi mụta ofu nwa ọ mụtara ofu nwa ime ka na-esiri ike nke nwa mgbe ọ mụtara amụta were ya na-atụrụ mgbere were ya egwuchari egwu nwa ọ ya-akpọrọ dobe na shọp nwa nwaanyị fọdụ amata kpọrọ ya sị ya jekwube ndị neighbour ka ha ya na ha nọrọ jekwube ndị neighbour ka ya na ha nọrọ ma ihe a na-eme nwata ebe ahụ a na-aghụ ya aka n'ike ọ maha a na-amịcha ya ọnụ ọ maha a na-enye ya amụsụ ọ maha ofu nwa ofu mkpụrụ anya ji isi ụgwọ ọ ka jigoro were achọ ọzọ ka ọ hapụrụ na-akwụgharị na-agafeta ụbọchị ya amaghị m ihe ofu nwoke na-eme ahụ ọ bụ na ọ na-amụgosi ya akwụkwọ nwa eze nwaka amahụ ọ bụ na ọ na-amịcha ya ọnụ amaghị m nyere ya nọdụbe na tebụl ebe ọ sukọsi isi ọnụ obere nwa 5 years na onye 20 something years sukọsi isi ọnụ nwoke fọdụ ama amaghị ihe ọ na-agwa nwa ọ ya-akpọdobe na shọp ya na-eneta ya anya ọ kpọrọ ya nwa agbọghọ nwaanyị na ndụ ofu nwa ka ị ka mụgoro ị kpọrọ nwa gị kpọpụ sị ya jebe ebe ya na-eje na ọ na-enye gị nsogbu nsogbu nne ka ọ na-enye gị nsogbu nne ka ọ na-enye gị ihe a na ebe a na-aghụrị nwa gị ike kpọpụsịa nwa gị disvirgin nwa gị because of carelessness gị ị zụrụ onwe gị n'ahịa na nwa ya nọdụbeghị ọ jọka ọ jọka ofu ke bụ nke je kpọta nwa mmadụ onye agbata m ebe a ndị ofe mmanụ ọ na-ere akpakara chewing gum o je kpọta nwa mmadụ na village ka o nyere ya aka ka ọ na-ehepụ ya na-akpọba ahịa akpọgbu maka na ihe ya na nwa ya na-eme ebe ị chọga nke ị chọga nwa m ịchọga nke ịchọga nwa m ọ kpọtazienụ nke ahụ ha akuzihoro ihe ọ nọ n'aka ha tutu ime na-ajụzi kedu ihe ọ ya-akọrọ nne na village ka ọ naruo nwa ya merụ nwa kpọrọ ya ka ọ na-eti anya kedu ihe ọ ya-agwazi nne ya carelessness ya ọ na-emezi nke maka ya na nwa ya maka esi asachapụ ewochapụ ọ gwaghazị nwa nke ọ kpọtara ọ kpọghị ya nwoke alarikọcha nwa mmadụ tụrụ ya ime o buru afọ ime na-akpagharị na shop ya ịma na ihe neta nwa mmadụ anya ị kpọna ya akpọ hapụrụ ya nne ka ọ zụba hapụrụ ya nne ka ọ zụba ịkpọpụtara nwa mmadụ emetọsie ya ịma nwere ihe emenwu ihe dị na nwa mmadụ ịkpọpụtara ya na township hapụrụ ya nne na village ka ha tawakwa afụfụ ha na-ata kama ịkpọpụta ebe a mebisie ya ụfọdụ bụ ndị na-ahapụ nwa ha ọ na-akwụwa na-eme hookup ya na-eweatara ya ego buatara ya ntara imo ọ na-eri ọ na-atọ ị ga-eriri gbuo onwe gị ịmaghị ihe Ibiriachi hapụrụ nwa o je na-eme hookup ya na-ebuatara ya ntara imoroko agụ ji agụ rie nwa ya akpọata ụnọ tinye n'ọrụ aka ọ bụ so ya ọ bụ salon ya lụba ya jee mụọ o si na ya na-enwechata ego sị ọ hapụrụ ụmụ nwoke nwa ya na-emetọsịrị ya nwa ọ na-eme hookup ya o buata ji na-edobe ihe ọ na-eri ọ na-egori na nwa ya na-eweata ihe nwata na-ana n'iyi emechazi sịba na ịma ihe na-eme nwa gị na ha ekechitọba nwa gị ọ bịa bụ gị merụ nwa gị ngị ji aka gị kee nwa gị n'inwọta kee nwa gị n'inwọ maka azụ azụ oke akpịrị akpịrị ogologo usa gburu oko ị chọrọ ya na-ebuatara gị ihe for free ka ị na-eri ị chọghị ije mee anything ị ga-ata afụ ya gị bụ nne ọ bụrụ na ịzụ nwa gị ọfụma ị ga-ata afụfụ ya ị ga-ata afụfụ ya maka na o nwere ọnọdụ nwa ahụ ya-anọ ọ sọọ gị ọnụ ọ bụọ gị ọnụ sị ọ gị dobere n'ọnọdụ a ihe o kwesịrị ịma na i kuzihoro ya kama na ị hapụrụ ya ọ na-akpagharị ọ na-akwụgharị kpọbata nwa gị ụlọ zụọ ya azụọ ka i rie uru nwa gị kpọbata nwa gị zụọ ya azụọ ka i rie uru nwa gị maka na ị zụhọ nwa gị ọ na-akwụgharị ị ga-etikwa anya m anya m ị ga-etikwa anya m anya m n'oge ikpeazụ adịkwa ama ama